Tháinig Baile Átha Í ó Chill Dara aniar aduaidh ar roinnt foirne i gCúige Laighean lena gcéad chluiche ceannais peile AIB Laighean a shroisint. Chloíodar seaimpíní Chill Mhantáin na Mí agus Laoise go héasca ach ina gcoinne sa chluiche ceannais bhí na fathaigh ó Áth Cliath, Baile Buadáin Naomh Éanna. Don tríú huair, an éireodh do club ó Chill Dara craobh Laighean a bhuachaint? Nó an gcuirfeadh Baile Buadáin Naomh Éanna lena ruathar agus le ruathar clubanna ó Áth Cliath leis an gcorn Seán McCabe a thabhairt chomh fada leis an ardchathair don séú bliain as a chéile? Mícheál Ó Drisleáin a bhí i mbun tráchtaireachta.
Ócáid an-mhór don dá thaobh anseo tráthnóna. Sé fear na hIarmhí, Alan Coyne, atá i gceannas ar chúrsaí agus an briseadh ón gcaitheamh isteach ag Baile Buadáin Naomh Éanna, seaimpíní Átha Cliath arís i mbliana, agus an ceann is fearr ar na Fianna ins an cluiche ceannais. Tá fear sínte ansan ó Bhaile Átha Í, is dóigh liom gur sonc atá faighte ansan ach an imirt ag leanúint ar aghaidh ansan agus diaidh ar ndiaidh geansaithe á cailliúint agus imreoirí sínte gortaithe ar fud na háite agus ag an deireadh ceann san go dtí an taobh so. An dá thaobh ag iarraidh socrú isteach agus tús maith a chur le cúrsaí. Cur aithne ar a chéile agus an briseadh ag an deireadh. Amach chomh fada le Colm Basquel. Taithí aige siúd bheith ag imirt i bPáirc an Chrócaigh agus an chéad chúilín aimsithe ag curaithe Átha Cliath. Seo chugainn Baile Buadáin Naomh Éanna babhta amháin eile. Tá siad láidir go cinnte i measc na dtosaithe. An ceann san oibrithe amach chomh fada le Colm Basquel arís. Tá. faire ana mhaith á dhéanamh ag Seán Moore air ins an cúinne ach ag a deireadh teacht isteach tá Ryan O'Dwyer anois ag féachaint ar na roghanna agus thar n-ais díreach laistigh den stua ansan a bhí Patrick Warren agus ag a deireadh an pas go dtí an fear lár páirce an fear contúirteach Céin D'Arcy ag aimsiú cúilín maith ceithre cúilín ar chlár na scór ag Baile Buadáin Naomh Éanna gan aon scór fós ag Baile Átha Í. Anois diaidh ar ndiaidh curaithe Chill Dara ag socrú isteach ansan. Bhí ard-bhua i gcluiche ceannais an chontae i gcoinne Nás na Rí. Tá deis anois ag an bhfear lár páirce sin, ag Kevin Feely, iarracht dhá phointe aige siúd. Sár-iarracht agus táimid cothrom i bPáirc an Chrócaigh. Cond arís, díreach lasmuigh den stua, obair le déanamh agus an dá phointe tógtha go snasta aige. Tá teanga amach go raibh tús maith ag Baile Buadáin Naomh Éanna. Tá Dún na nGall, tá Baile Átha Í tar éis socrú isteach ins an choimhlint. Ross McGarry anois ag gearradh isteach, casann sé, féachann sé in airde, deis ar an scór. Ard obair aonair ansan agus, bhuel, tá siad breá sásta ceann mar sin a aimsiú. ansan ag Roycroft. Briseadh thar n-ais arís ag Patrick Warren. Plúchta istigh ansan agus ag a deireadh go mídhleathach agus ruathar maith tógtha ansan ag Baile Átha Í. Tá misneach, b'fhéidir, ag fás ina gcuid imeartha le cúpla nóiméad anuas. An briseadh istigh ansan ag Ronan Kelly. Obair le déanamh aige ach Kelly fós le dul. Bhfuil cabhair ag teastáil? Ní gá aon chabhair. Tá an ceann seo treoraithe laistigh den chuaille, tá na foirne cothrom arís. ach ard scór ansan ag Ronan Kelly. Is b'fhéidir go bhfuil deis ar an dtaobh eile ag Baile Buadáin Naomh Éanna gearradh isteach ansan. Tá Ryan Basquel an iarracht stoptha aige, níl ag an deireadh. Bhí deis chéad uair ansan ag James Roycroft. McCarron thar n-ais ag iarraidh é a choimeád amach chomh maith ach ag an deireadh phreab an pheil thar an líne. Cúl ag Ryan Basquel roimh an bhriseadh agus sin scór cinniúnach. Baile Átha Cliath fós ansiúd sé chúilín chun na maitheasa. Buntáiste ansan tugtha ag an réiteoir teacht chun tosaigh Baile Átha Í agus siad foighneach. Fear lár páirce David Hyland, an maith is ea spás. de bheagán cruthaithe istigh agus b'fhéidir go bhfuil seans anois ag Baile Átha Í an fear lár páirce arís, Kevin Feely, sin é an fear contúirteach. Beidh siad ag iarraidh níos mó soláthar peile a thabhairt isteach chuige. Scór maith tógtha ansan agus maireann siad fós sa chluiche. Aníos agus i bhfabhar Baile Bhuadáin Naomh Éanna, Ryan Basquel. An-chluiche ar fad imeartha aige siúd, ar ndóigh, an cúl aige roimh leath am. Agus tá deis anois lasmuigh den stua ag Colm Basquel agus tá sé sin tógtha go snasta aige. Dhá phointe agus diaidh ar ndiaidh iad ag tarraingt leo anseo. Ard obair ansan is Basquel ins an áit cheart. B'fhéidir le cúig nó sé nóiméad anuas, ceannasaíocht cinnte ag Baile Buadáin Naomh Éanna ar fud na páirce. Scór ag teacht níos fusa dóibh agus deacrachtaí ag Baile Átha Í teacht isteach ar scóráil. Tá contúirt arís istigh ansan agus b'fhéidir go bhfuil deis ar chúl uimhir a dó agus tá go deimhin! Paddy Dunleavy ins an chearnóg, ins an áit cheart. Tháinig an pheil trasna chuige, ganntanas cosantóirí ag an deireadh ag Baile Átha Í agus bhí sé éasca agus éasca go maith ag an deireadh é sin a chur isteach san eangaigh. Chímid arís leis féin agus, bhuel, in áirithe na muice b'fhéidir, cé go bhfuil am fós le dul, bearna an-mhór anois oscailte idir na foirne. Ó sár-ghabháil arís ansan Baile Buadáin, Naomh Éanna agus Cian D'arcy. Rian agus tionchar aige siúd go cinnte ar a gcluiche agus féach arís pasanna foirfe ar fad isteach go dtí Ross McGarry. Obair le déanamh leis é a thógaint agus táid siad ag imirt as a gcroiceann ar fad anseo. Ard scór eile ag McGarry.

Buadáin Naomh Éanna an t-éacht babhta amháin eile. Taispeántas níos iomláine ón tús, b'fhéidir. Iad socair go maith agus ar tí craobh Laighean a bhuachan arís anso tráthnóna agus scór maith eile ansan ag Cian D'Arcy. Sárthaispeántas peile tugtha ag a bhfear lár páirce anso tráthnóna. Ní raibh aon fhreagra ag Baile Átha Í é a smachtú agus arís go healaíonta leis an gciotóg. An t-am nach mór istigh agus an fheadóg dheiridh séite ansan ag an réiteoir Alan Kyne, an tríú craobh Laighean in imeacht deich mbliana anois tugtha leothu ag Baile Buadáin Naomh Éanna iad a bheidh ag ceiliúradh agus ag dul ar aghaidh anois go dtís na babhtaí leathcheannais.